yes arhala m ntị m ọzọ ụmụ igbo ee o wutere m na enwere ihe bịara bịa mee ee ya wụrụ na ee mgbe m nọ na-ekwu okwu ha mere ee anyị akwụsị hmm? ee unu amara na na ọ wụghị ike anyị ọ wụ aka ọrụ ndị nepa ee unu nụkatakwara olu mụ na anụhakwa ya owu ụmụ awụrụ siri n'aka kama ọ na-ahụ na ọ wụ ọrụ ndị nepa ee unu amara ihe m na-ekwu ee alọghachila m ọzọ n'ihi akpụ m ụka l'ọnụ ihe ahụ eme ya wụrụ na ihe ndị bekee na-akpọ continuation ee sị ka m bịa mee ka anyị kwuo ya kwudi ya nga anyị ga-ekwudi ya tutu anyị ahapụ nke taa ee he m nọ na-ekwu okwu ya taa na-arịọ gị sị ya wụrụ ma ị na-ahụ m biko gbalịa share ya program a ee agbapụrụ m ya ọsọ ha mere n'ụbọchị ihe ike hmm? ọ ya kpatara m ji lọghachikwa ọzọ sị ka m nwee ike ee mechie okwu m dịka otu o kwesịrị ka ọ dị ee o nwe ihe ọzọ anyị kwu okwu ya taa karịrị na mgbe ọbụla i wetara okwu ya biko ana m arịọ gị ka i share yarị ụwa niile ee ka i mee ka ụwa niile nụ ya mm, ọ dụ onye ọzọ karịrị nwanne unu nwoke ee eziokwu wụ ndụ nke mbụ mm, n'ụwa dum niile ee eziokwu wụ ndụ mm, ana m ekwubi okwu tutu ee ihe akparagbada agba ngwere ya wụrụ ngwala nchi tutu ihe ahụ eme enwere ụka m kpụ l'ọnụ gbasara ndị na-anụ ihe m na-ekwu ntụkwasị obi wụ isiokwu anyị ntụkwasị obi ịtụkwasị mmadụ obi ma inwe ntụkwasị obi n'ebe mmadụ nọ ntụkwasị obi a na-aga kpọmkwem ebe dị anya hmm? ntụkwasị obi a na-aga njem ebe dị anya ebe toro eto ebe dị chụọche ọhụ ji dị mkpa m ji chọọ ka anyị kwuo ụka a gbasara ntụkwasị obi n'ebe nwanne gị nọ n'ime afọ a n'ime afọ 2021 a ọtụtụ ihe rere ure ka anyị na-aghaghị ịkwụsị mgbe ọbụla mmadụ na-enwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ ụmụ ihe ndị na-aghaghị ime na ụmụ ihe ndị na-aghaghị ime ka onye ahụ ghọta na ụmụ ihe ndị na-agaghị emefu ebe gị na mmadụ wụ ee 5 and 6 mịarụ dịka a na-ekwu ya ya wụ na n'afọ a wụ 2021 ya wụ onye ọbụla onye ọbụla nọ na-agụ na ya gụma ya agụma ịhụ na n'afọ a n'afọ a mara ụdị ihe ị ga na-agwa ndị mmadụ ee ka ịka nke nwanne gị onye Igbo ha bịala na social media gala akpụchacha nwanne gị

olee onye ahụ ga-ele ya ịdọkasawa efe gị dọkasawa na-asị gị ride on ride on ee gị na-ekwu unyo lee nwanne gị nwoke ọtụtụ n'ime ihe ị na-ekwu lee nwanne gị nwoke ma nwanne gị n'ala nwaanyị gị weda ya n'ala ị ga iche na onye ahụ hụ gị n'ụzọ olee ihe ọ ga-egwa gị olee ihe ọ ga-egwa gị ị na-echekwa ụdị ahụ gị nwa n'onwe gị onye bịa mee gị otu ahụ olee otu olee otu ị ga olee otu ọ ga-adị gị ị ga-efụta gị ele nne nwaanyị ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ gị abịa lee nne mmadụ ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ gị labịa akpụjasa ahịa na social media nwafọ Igbo ee eh? anyị nwekwanụnụ ugwu anyị nwekwanụnụ ugwu anyị na-asọpụrụkwanụnụ ndị okenye n'ụdị ahụ enwere omenala eji mara ndị Igbo nna enwere ana ndị Igbo si na asọkata eze anya ekpuru nkata agwa ya okwu e, ndị Igbo anyị ji agwa anyị ji e, agwa onye ọbụla eziokwu n'ihu mana anyị jikwa na-akwanyere mmadụ ugwu onye ruru ka a kwanyere ya ugwu anyị naghị asọ mmadụ anya ọ wụ ihe eji mara ndị Igbo ndị Igbo na-ekwu otu ahụ akpa anyị ee mana ị na-ekwu ka ahụ ị na-ekwu mana ma ọ wụ n'ọnọdụ mkparị ma ọ wụghị n'ọnọdụ mkparị hmm? biko ụmụ Igbo n'afọ a ihe ọbụla anyị ga-ime anyị ehie aka n'anya dịka m na-ekwubu tutu eh, igwe aka ọtụọ ndị NEPA were ọkụ dịka anyị na-ekwu ya eh, ma lọghachi ọzọ ee eh, akpụ m okwu n'ọnụ ihe gbasara kpọmkwem ntụkwasị obi otu ndị mmadụ nwere ike ime iji lee ụmụnne ha ị ga-enwe ntụkwasị obi n'ebe nwanne gị nọ ma ị gaghị enwe ntụkwasị obi n'ebe nwanne gị nọ ụmụ agwa ndị a rechara ure ị ga-ịhụ enyi gị nwaanyị enyi nwaanyị nwanne gị nwoke ma ọ bụ enyi gị nwaanyị enyi nwaanyị enyi gị nwoke ma ọ bụ enyi nwoke enyi gị nwaanyị ọ dịghị onye ọzọ ga-agụ gị ka gị na ya mekọọ ihe karịrị onye ahụ ọwụ agwa jọkara udele na njọ olekwere ihe bụ ụdị ihe ndị ụmụ Igbo ọwụ ha eji mara ọwụ ejiri mara anyị

ọhwe jọkara udele na njọ n'ime afọ a wezụganụ ụmụ agwa ndị a mụtanụ otu a la-eji ekechi ọnụ mụta ụnụ otu ala eji ekechi ọnụ ikechi ọnụ gị gị ahafụ ikwu unyo mụta ụnụ otu ala eji ahụ ihe anya eleghara ya anya ụnụ akwụsịkwana ịga iwu kwụsịtụnụ ọkwa gị mere m ihe ka ka mụ ka m na-agaghị emegwara gị ee ka m mechaa ihe m ga-eme gị n'ụwa ị ga-ahụ ya ọkwa gị aga m emerịrị gị ya ọkwa anyị kwụsịrịnụ ihe dị otu a ndị bekee na-akpọ ya revenge anyị kwụsịrịnụ ihe a na-akpọ revenge aga m ọkwa gị ihe ị mere m he ka ị mere he aga m esetinye gị up na eleghị anya ndị nọ n'ọnọdụ ndị ke na-ere ahịa ike ngwa ngwa onye ahụ apaliri gawa mgbe ahụ gị eje suo ya imi eje jide ya eje jide ya ejide ya kwara gị labịa aṅụ ụhwa na-akpa gị ee ụhwa na-akpa gị gị sị ejidela anụ ọhịa ahụ olee ihe ị nwere n'ime ya olee ụdị ihe ị nwere n'ime ya ga-esuo ya imi o nwere ike ọtụtụ ndị a na-enye ego sị nwanne m ọzọ ọhụ ekpe ihe na e, e, anaghị ebula ihe n'ụlọ etijuo ya ihe bula ihe efu ha ejele ihe ahụ nwanne ha nwoke ma enyi ha nwoke kwụkwarala ha ụgwọ itiri ihe na container ya ma ọ n'ụgbọala ya ma ọ gara ha akpọpee ya were ndị dị mma

ọwụ iso na-ewere aha n'ala onye ọbụla hụrụ onye igbo ya ajụọ ya ọwụ onye ya sị ọwụ onye igbo asị ya anụọna m akụkọ gbasara unu ọwụ akụkọ ọjọọ n'afọ a n'afọ a ịhụnahụ aha ndị ọzọ na-akọ gị mgbe ọbụla gị gbalịa gbanwee ya n'ime afọ ị nọ na ọ dịghị ihe ọ ga-ewefu gị l'ahụ ọ gwụla ahụ naanị ọ ga-ewefu gị l'ahụ inwe mmụọ eji anagide ihe otu ọbụla ha ha nọ gị anagide onwe gị jisie onwe gị ike nagide obi gị wefe anya gị ichefuo ihe gị echefuo ya gbaghara mmadụ gị agbaghara ya ọwụ arịrịọ m na-arịọ ndị Igbo biko onye achịgha nwa akpa ya ọkwana ya onye achịgha

ọtụtụ na-aga enyi ha nwoke fụọ ha edile enyi ha nwoke enyi ha nwoke hụrụ ha n'anya enyi ha nwoke ha na adịla mma ha ejele enyi ya nwaanyị jee kpọrọ ha ejele nwunye ya ejee kpọrọ kpọghara ụha na-akpa ahụ ga-echekwesị akụkọ ha nọkwa na-ele nwunye enyi ha nwoke gaa na to the extent gaala ihu akwara ya nwa o ọtụtụ na-agakwala ihu nye enyi ha nwaanyị ahụ nwunye e, e, enyi ha nwoke order sị o gbuo di ha ihe m gwa gị wụ ihe mere eme enwere ebe m hụrụ na o mere o mewekwa emewe enwere nke mere n'ala Owerri

ee ngwa ngwa o gbuchara nwoke a elichala nwoke ya kpọzie iko ya nwoke ngwa na oge ahụ ha kara aka oge setiele ngwanụ anyị mara ihe anyị ga-eme enyi nwoke enyi nwoke di ya bụ ya o oh, ịnwa anwa gwa m ihe ọzọ ọkwa ịbịakwute m gbuo ịhụ onye ọzọ ga-egbula ihu m ga-alakwuje onye ahụ nowhere ịhụna ihe o mere onwe ya elee di ya di ya dị ndụ gbuo were nwoke ọzọ nwoke ọzọ ahụ sịkwa mba o aga m ịnabatafụ gị n'ihi otu ijikwa egbu onye ọkwa otu iji egbu m ma oge zuo unu ahụnahụ etuwere nwa abụchịghị mma ya wụ na arịrịọ m na-arịọ ndị Igbo anyị wụ bikoni shuga na-atọ ụtọ ịga la ime ahịa agbachiri ya shọpụ la ahịa ọ wụghị ya anụ wụ ihe ọma mana ịla ya hụrụ na erechaha anụ n'ahịa ahịa anụ anọ bọkwa chi mmanụ aṅụ unu amaghị ihe ọ wụ mmanụ aṅụ mmanụ aṅụ na ọ na-atọ ezigbo ụtọ mana gaa ahịa a gakwa ịgbachiri ahịa la ọ tọkwa ụtọ mana ndị mmadụ azụchaha ya ọ ihe ndị Igbo ji asị na shuga na-atọ ụtọ na-alakwa ahịa nnu na-atọ ụtọ mana ọ lala ahịa ya wụ na ndị mmadụ azụchaha ya ya wụ ụmụ ihe ndị anyị tiwe aka na-eme ka ndụ anyị dị mkpụmkpụ anyị wezụga ya n'aka ee nke ka nke ugbu a e nwere na social media jele na enyi gị nwoke gawa gị la-etextịrị nwunye ya olee ihe iji lee nwunye mmadụ nwunye enyi gị nwoke ị ma sị onye a nwunye enyi gị nwoke olee ihe gị la ya la-ekwu olee ụdị text message ị sendụghara ya

ọtụtụ lele nwa nwa enyi ha nwoke jee kpọgara nwata na-adịghị ihe ọ wụ ha eje kpọrọ n'ihi amaghị onye nne ya wụ amaghị onye nna ya wụ nne na nna enwe ntụkwasị obi sọ onye a nwanne ha nwanne ha ahụ ejele nwa mebie ya ntụkwasị obi ọ ihe m ji bịa taa ya wụ na ya wụrụ ma aka gị nọ n'ụmụ mkpọkọrọ ihe ndị a wezụga ya ọ ihe ọjọọ e mee gị olee otu ọ ga-adị gị onye mee gị olee otu o che adị gị otu o che atọ gị ụtọ eh? ngwa chechakwa na nwunye gị ahụ i dore la ụlọ obi ọma akpawa gị na a gị nwere nwaanyị gafere enyi gị nwoke ọzọ abịa gara azụ jee kpọrọ ya olee ihe ị ga-iche gịwa nwaanyị kwene gịwa nwaanyị gee ntị gịwa nwaanyị gee ntị a sị ihe gụọ onye onye onye tụwara ime e, ọ gụwakwa onye tụwara ya tụwara gị ma nwaanyị gee ntị olee otu ọ ga ije wụrụ na ọ dịghị nwoke ọzọ gị la ya ga-emekọ ihe ị nọ na di ọ dịghị nwoke ọzọ gị la ya ga-emekọ ihe wụ enyi oke ọ di enyi nwaanyị enyi gị nwaanyị enyi gị nwaanyị ị mara na sọ onye ahụ enyi gị nwaanyị onye ahụ di ya ọ dịghị onye ọzọ gị la ya ga ije mekọ ihe ma ọghị enyi gị nwaanyị na enyi gị nwaanyị ga agaghị akpala azụ jee gbakpugharịa ya aka gakwuche onye wụ enyi oke ya enyi oke i kwesịrị inwe gonorrhea virus i kwesịrị ka i nwee ya ntụkwasị obi ọ ihe m ji bịa taa ị chọrọ ka nwanne gị atụkwasị gị obi nwanne gbanwee ị nụna ihe m na-agwa gị gbanwee agwa ahụ ka ọ ghara lele adị ọ wụ agwa ọjọọ ọ jọkarị udele la njọ ya wụ na ndị Igbo ebe ọ bụla unu nọ ị chọọ ka ihe dịrị gị la mma n'afọ a wezụga ụmụ agwa ndị a ma ị chọrọ ihe dịrị gị mma o ma ị chọghịkwa gawakwa otu ahụ i ji agawa mana lewekwa anya ma ọ dị ihe ga-egbanwe na ndụ gị o nwe ihe ga-agbanwe ihe gakwa ịnọ na ndụ gị ahụhụ na mgbe ọbụla ị nọ na-ebe akwa na akpa ikikere nna business ya dịkwa nna n'ihi a ga-egbachiri ụzọ gị meghere mgbere aka gị meghere onwe gị ụzọ ha fụrụ na ya ị gaghị ile echichigharị onye ọbụla na-aga chigi chigi chigi jee sọwe ebe ụzọ dị ha dịghị ụzọ dị ya aga m agwa unu eziokwu ụmụ Igbo biko ọ ihe o ji dị mkpa ị la-anụ olu m share ya ara m ya hmm? share ya ya ka ndị ọzọ nụ n'ihi ọ wụ ihe dị mkpa ọ wụ ihe dị mkpa ọkwa na ihe jọkara udele na njọ na anyị ga-awụ mmadụ mmadụ anyị eme mmụọ mmụọ ee ka anyị kpaa na agwa ndị wụ mmadụ ka anyị kpee na mee na ihe e kpere n'ikpe n'ezi omume ka ọ dịrị anyị mma ka ọ dịrị anyị mma ụzọ anyị wụrụ sara unu anụna ọ ya wụ ihe o ji dị mkpa m ji malite ile eme ka ọ na-eru ụmụ Igbo anya na ọ wụchaghị ihe ọbụla wụ ihe chagha ọcha wụ gold hmm? ọ wụghị ihe ọbụla niile chagha n'anya gbue nghere nghere wụ gold ị nụna nị ka anya anyị dị ya ka uche anyị dịkwara ya ee eh? biko na ụmụ Igbo ebe ọ bụla unu na-eweta ozi a gbasara ya ndị ọzọ mee ka ndị ọzọ nụ ya ụmụ ihe ndị a wụ ihe jọkara udele na njọ ka ịka nke na ala bekee ị ga-ahụ nwunye enyi gị nwoke ga-ejekwa gị ọkụ n'ukwu ka ole enyi ya enyi gị nwoke nye ya alụkwaghị m nye ya ọsọ ya nye ya ọsọ gị alaghachi n'azụ jee kpọghara gị ma nwaanyị kwere ọ dịghị onye ọzọ gị ga-aje kpọghara ọkwa e, enyi oke di gị ewu ewu ewu ewu ee amaghị m ihe m nwere ike ịkpọ gị akpọ ị wụ ihere nye onwe gị nye ndụ gị nye e, ụbọchị a mụrụ gị hmm? gee ntị ụmụ nwaanyị igbo anyị anaghị eme ihe ndị a onye ọbụla wụ nwaanyị igbo chichighe ihe ndị a jee nyọọ ya anya ọ wụghị ezigbo onye igbo nwaanyị igbo nwere ugwu nwaanyị igbo nwere ezigbo ugwu o nwere nsọpụrụ nwaanyị igbo na-akpa egwu chineke nwaanyị igbo na-asọ oyi nwaanyị igbo na-asọ oyi ọ na-asọ e nwere ihe ọ na-ahụ ya na-asọ ya oyi asị m gị ezigbo nwaanyị igbo ana m agwa gị ndị a ndị otule e, e, nke ha na-akpọ ya ukwu nnu ụmụ nwaanyị ukwu nnu a nke ọbụla ihe ọbụla ahụ ha esi gị ike ọ wụ dị n'utu ha esi ihe onye ọbụla bịara na isiri m abalị abụọ ka atọ ha bịa buru ọrịa nwandụ ịrịa iri ya eji lufuo ozu ha otu ebe ee eh, unu ahụbere nwoke ndị ya anwụ n'elu nwaanyị ajụọla ihe ekwe ha nwụọ olee ihe ekwe ha nwụọ ọnwụ iberibe ha ọtụtụ na-aga ka eje ṅụọ ọgwụ ha eje ṅụọ rubbish ka ha nwee ike mm, mm, wụrụ e, e, e, ka ihe a na-akpọ agụ n'elu nwaanyị hụkwa ma onye iberibe n'afọ a ụmụ Igbo ka anyị onye ọbụla nwee ntụkwasị obi n'ebe ibe ya nọ e, ndị a na ndị ọzọ m na-ekwu okwu ya wụ ndị a wụ ndị ele nwanne ha na-alọwa ha asị gị nye ya mee ka onye onye nọ n'ụzọ ije hmm? ị la-ala ụlọ gị agakwuje nwanne gị akpọ gị sị nwanne nne e, biko kpọ gị n'ekwentị ee nwanne ịlọ ụlọ ga n'ụlọ anyị e nwere ihe mma m ga inye gị ị ga-ewetara m biko biko biko biko wetara m ihe ahụ nna anyị gị asị okay olee ihe ị la-alọ aga m ịlọ next week very good ee eh, aga m akpọ mma m aga m akpọ mpa m aga m akpọ nwanne m nwoke nọ n'ụlọ o nwere ihe ọ ga-enye gị ị ga-ewetara m ga-ekwe ngwa ngwa ị ma ihe ha na-enye gị ihe ha na-enye gị ọ ihe gị ike n'ụlọ nga ihe ha na-enye gị ọ ihe a ga-eji ya wụrụ n'ala Asia ọ ihe a ga-eji kwụgbuo gị ama gị agbụ n'olu akwụgbuo gị ndị Igbo anyị biko na ọtụtụ n'ime anyị meghe ihe ndị a ọtụtụ meghe ihe ndị a ọkwa n'ihe jọkara udele na njọ biko achọrọ m na-arịọ gị arịrịọ ka ị share-ra m program a tag ya many people as much as you want ihe aga m ekwucha na nkeji ole ma ole na ị na-ahụ nwanne gị nwoke nwanne gị nwoke akpọ gị n'ekwentị nna agụ ya sị igwe ka ala biko ee eh, ga n'ụlọ anyị ma ị na-alọ mma m ma mpa m ga-ewere enye gị ihe ị ga-ewere m ma nwanne m nwoke aga m akpọ my junior brother aga m akpọ my junior sister ya nye gị ihe ị ga-ewetara m ma ị lọwa gị ekwe nsogbu adịghị my brother aga m ewere ya n'ukwu na ihe dị ya ọ na na ọwa anyị anya anya anyị ngwa ngwa ahụ gị enwee ntụkwasị obi n'obi gị sị ha nwanne gị gị nyere ya aka unu ma ihe ọ ga-enye ya gaje ekecha ihe ma ekere eke ya wụ nga gị dị gị ọgwụ etinye ya ọgwụ ike asị gị ngwa para gawa ya wụrụ ma ị wụrụ onye mmụọ Chineke la-anọghị n'ime onye aka ya dị ọcha gị evuru ya sa gị evuru anya gị dịrịla elu gị akwụla ya ya n'akpa sị off i go ịfụtakwa n'ebe a na-ewu ụgbọelu etie gị ya chọfụta sị nwere ihe na ya akụọ gị ha nke ọfụ kpam kpam kpam ngwa ngwa ha kụrụ gị ya onye a nọ ebe ahụ na-achị ga-ahụ na aka gị dị ọcha ọdịghị ihe imere ọ dịkwanịghị onye ọ dịkwanịghị onye imere ya ọ dịkwanịghị ihe ojii imere ọ dịkwanịghị ihe ichere kama ọ wụ na ọ wụ obi ọjọọ ọhụ ọjọọ ọhụ ọjọọ jọkarị udele na njọ na ụmụ anyị na-eme ihe ndị dị otu a ndị na-ekpe ihe na akpụkpọ ụkwụ ndị na-asị lawala ụlọ ya laja ụlọ ya si ole mgbe na ala laja m echi enwere ihe m ga-enye gị iwelara m mma m enwere ihe m ga-enye gị iwelara m nwanne m nwoke enwere ihe m ga-enye gị ị ga-enyere m ya nwanne m nwaanyị ọ ga-ebịa na Lagos bịa were ya ọ ga-ebịa na Abuja bịa were ya ọ gakwa ịbịa na Owerri bịa were ya ọ nwekwara ike ịbịa na Ọnịcha bịa were ya ọ nwere ike si Port Harcourt bịa chọrọ ihe ahụ bịa gị evurula obi sị gị emenyere nwanne gị ihe dị ka ụdị obi anyị nwere ị maghị na ha ekpiri gị na akpa ịfụ na airport aka mkpụrụ kpemkpem gị agama mkpọrọ otu ndị aka ha nọ na ụmụ arụ ndị a chifu eziokwu wụ ndụ na-agwa unu si unu wezuganụ aka kwụsị ya na ọ dịghị ihe eji ya eme ka ihe ị nwere ju gị afọ ihe ọbụla ị nwere ya ju gị afọ nwanne inwe otu puku naira gaa azụ lee ndụ gị hazie ha otu otu puku naira ahụ eji ezuru gị elela onye ka gụrụ onye aka nke ya dị puku naira iri iko onye aka dị nnụ puku naira mba mba mba ịhụ na otu puku ahụ ị nwere ga-alụ ime ụlọ gị hazie onwe gị emerine mmadụ anya ukwu oke onye nwa aha otu isi leje akụ ya leje aha ihe nke e na-ekwu ha wụ n'afọ a wụ afọ ọhụrụ ụmụ igbo ị chọrọ ịfụ ndụ n'ime afọ a ugbua krismas afọdụla ọnwa ole ya abịakwa ọdọ ya wụ arịrịọ m na-arịọ unu bikonụ ụmụ igbo ee aga m akwụsị n'ime nkeji ole ma ole na-abịanụ kịta n'ihe eji mhe ya wụ arịrịọ m na-arịọ unu wụ ebe ọbụla unu nọ n'ime afọ a kwene ka nwanne unu tụkwasị unu obi kwene ka ahụ ahụ unu tọrọla ọnụ ka ọ wụrụ unu ga-ara ọnụ ka ọ wụrụ unu ga-atọ n'ogbo kwene ka ahụ ahụ ọchị ahụ unu chịrị ka ọ gharala ịwụ smile ndị ndị bekee hmm? ha smile ara gị oh how are you this is fine oh where have you been oh i'm okay okay thank you ị tụgharịa azụ onye ahụ smile ara gị ihu ya gara ụtọ ọta ụtọ dị ekwele ka ọ wụrụ gị ee kwe ka ọchị ị na-achịrị nwanne gị o si n'ala ala obi gị ọ bụghị ike na wa ga-eche esi gị la mmadụ kwue ngwa sekọnd lee ya anya n'ihu otu ndị bekee dị ya wụrụ ma echiwodo ọchị ya n'ala igbo gaa wụrụ nwanne gị gịla ebere ahịa nwanne gbanwee ọnọdụ gị nọ na anyị kwe na-ejichi ozi a wụ anyị chọrọ ka onye ọbụla ọtụtụ ụmụ anyị atala ahụhụ n'ụzọ ije ọtụtụ atala ahụhụ na ezinụlọ ha ọtụtụ atala ahụhụ n'ebe niile ha nọga dị iche iche ọtụtụ anaghị aghọta ụmụ nwa mpekele ihe mere ihe na-ata ahụhụ ọdọ onye chụwa gị ekwentị m agwa gị bụ onweghị nwanne gị ririle kọbọ ririle gara ịchụ gị he m gwara gị eziokwu ọsọ gị kwe ọsọ gị kwere onye ahụ ị na-achụ gị ọfụla ndụ ọbara aba jeele n'otu ọ na-ahụ ya ụtọ na-ahụ onye chekpụrụ onye ọbụla achọrọ ụzọ ị si anwụ ya egbuo gị la egbughị oge ndị mmadụ dị njọ onye chọrọ igbu gị nweta enwe onye maara ụzọ ahụ anyị nwere ike isi gbufu gị eleghị anya gị anwụọ kemgbe ihe amaghị anwụọ na ị gaghị nọdụ afọ ise eleghị anya otu i ji ga ije ha egbuo gị otu ọbụla i ji chịa ọchị ha egbuo gị otu ọbụla ihe ọbụla i mere a ga-egburịrị gị ọ wụ otu ụwa a dị ndị ọtụtụ ndị kpọrọ ndị mmadụ ụgwụ ya wụ na ọ wụ arịrịọ m na-arịọ ụmụ igbo taa ana m asị unu bikonụ ke ọ bụla unu na-eme unu meme anya ama amịarụ ndị owere ke ọ bụla unu na-eme unu meme anyị ama meme anyị na ememe a mgbe ememere ememe a na-akpọkwana ya nwa mma hmm? ka nwanne gị bịa ya tụkwasị gị obi nwanne gị gba afọ nkịta n'abalị nye gị gị erie ị gbakwana afọ nkịta n'abalị nye nwanne gị nwanne gị erie hmm? ọ wụ arịrịọ m na-arịọ ụmụ igbo n'ụbọchị taa ọ ihe m na-arịọ ụmụ igbo taa n'ụbọchị ke taa na-asị unu bikoni ndị aka ha nọ n'ụmụ arụ ụmụ arụ ndị a wezuganụ aka unu wesocha na ya adịghị ebe unu ji eje n'ime afọ a ka e nwee ihe dị nche na ndụ unu ka e nwee ihe dị nche na omume unu ka e nwee ihe dị nche na ihe ị na-emetụ aka na-enye gị nri esule nwanne gị imi n'afọ ahụ biko esule chefuo nke e mere eme onye ọbụla mejọrọ gị gbaghara ya n'afọ a mara sị ihe a wụ fresh year eh? mara sị ihe a wụ afọ ọhụụ nwanne ka ụdị isi ya ewu ka ọhụụ nke gara aga agaala nna ya hmm? ee gị awụkwanara emeghekwana nwanne gị ekwekwana ka nwanne gị iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ emekwana nwanne gị ihe ga-eru ya n'ọkpụkpụ ee ee zụrụ nwanne kwụọ a sị ọ zụrụ ọ kwụọ ji ụgwọ ọdọdọ ee eh, ya wụ na gị ele ya mee ememe anyị ememe nna hmm? ee eh, ka mụ ka ị ga-egala ihu je set ya up ma ọ ga-eje eh, chọwa otu o ji aga nga ma otu eji egbu ya nwanne wetenere gwa anyị kesi ahụ anya ha ndụ lụọrọ gị ya ga-achọ ndị echere echiche ndị dị mkpa ndị wụ ndị eziokwu ha kpọbara ya eme eziokwu ahụ onye ọbụla dịrị ndụ onye ọbụla abawa n'ụba nke ya hmm? ọ ka mma na nwanne gị dị ndụ ee ee gị na-eji ya aṅa isi eji ya ama ndụ karịa na i gburu ya egbu onye e gburu egbu nke ya agwụla nwanne egbule nwanne gị ịnụ adịla ihe ga-eme gị ele nwanne gị gbuo ya nna ya n'agbanyeghị ihe ọ bụla echela echiche otu i si ewefu ndụ nwanne gị echekwana n'otu echiche otu o nwere ike iji gaa ụlọ nga ịnụ ebe ọbụla unu nọ ụmụ Igbo bikonụ n'ime afọ a ihe ọbụla nwanne ahụ mere gị otu ọbụla o ji mejọọ gị a ma mmadụ ezughị oke otu ọbụla o ji mejọọ gị ihe ahụ o mere gị ya ewe gị iwe ya abagala ọkpụkpụ gị ya akala sị ọkwa gị nwa m ga-eme gị ọkwa n'afọ a don't worry afọ gara aga n'afọ ka aga m emerịrị gị a ga-eti gị n'igbe n'afọ a biko biko gbaghara ana m arịọ gị arịrịọ gbaghara egbule nwanne gị nna echerele nwanne gị echiche ọjọọ anwụ anwụ ịnụ ị mara ihe ị mara ị ga-eme ihe ọ bụla ị ga-eme gbaghara ya ma laa azụ lewe ya anya lewe ya were ihe niile nyefee ya gị echefuo ihe ọbụla gawara ha ije hafụ ihe niile ndị a ọ ga-emecha gbanwee o nwere ike ma ihe nkwa gwa gị o nwere ike ngwa ngwa afọ abụọ gara adịghị ihe mere afọ atọ adịghị ihe mere afọ anọ nke ise gị ahụ onye ahụ alọghachi bịa gba ihe ikpere naabọ n'ala bịa rịọ gị sị uncle ọ dede m ọ nwanne m ọ wụ enyi m biko kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a anyị anaghị ekwu okwu gbagharara m emejọrọ m gị mgbe ahụ gbaghara ya wụrụ ma i gburu ya egbu mma ahụ ọ ga-eji si na mmụọ fụta bịa rịọ gị arịrịọ ya wụrụ ma i gburu ya egbu mma ahụ hmm? e nwere ndị ọ dị mmụọ ọjọọ nọ n'ime ihe mekpụ mgbe ahụ si ji egbu onye ahụ igbucha ya nwere ike lọghachi ee e nwere otu nwaanyị mụ na ya dịrịla mma nwa agbọghọ mụ na ya dịrịla mma n'ụwa ee anyị kpachara ruo n'aka ọlụlụ hmm? emechara m n'igodo ụzọ nna ee nwa agbọghọbịa emechaa chịsa ụwa ya aka jee lụọ onye ọzọ ee mgbe nwa agbọghọbịa lụrụ onye ọzọ ana m agwa gị ruo taa ọtụtụ kpọrọ m nna chief oche nwa ga ime nwa mee ya chaa hụkwara m ime ifuru n'elu isi ya na-akpụ ya ya zaze good luck ya dịrị gị mma bye bye anyị nọ n'ụwa anyị nọ na ya ị makwanụ ihe tọkara adabịa ti nwanne mgbe ihe ndị a na-eme mara na ahụ chief wụ mbụ mgbe ahụ wụ onye ọkada ana m agba ọkada mana ya hụ onye na-eje ere rice ya eje lụọ ya sị na mmụọ chineke agwaha ya ka m lụọ ya ndị mmadụ abịa sị enyi oko ị mara ihe ị ga-eme i mefuola elu la ala kpọpawa nwa mee ya ha ji aga kpọpara onwe gị gawa mana ana m arịọ gị ana m agwa gị dịka ọ dị taa ikpere ya niile nọ n'ala mgbe ọbụla mgbe ọbụla ọ hụrụ m ya ebewe akwa mgbe ọbụla ọ hụhara anya ma hụ m ya ebewe akwa e gburu ya egbu ma merụọ ya ahụ ọjọọ ma ọ gara ichegharị ya ruo taa eh? arịrịọ m na-arịọ ụmụ igbo ọ wụ mana akpụ na otu unu ji e, e, unu awụla ndị obi ukwu mgbe ọbụla gị enwee ihe dabata anyị werenụ obi ndị dimkpa die ya ọ na-echi ike o mana i nwee ike nwee obi dimkpa o nweghị ihe ga-enye gị nsogbu n'odidi iji chaghali ya agwara gị otu abalị ma ọ abụọ ma ọ ka atọ i diri ya nwanne gị ahụ nwa rizọtụ akpọwa kitikiti rizọtụ chilelu otu aya ara atom ya echilelu ya ara atom gị ajụ onwe gị nwe ka ọ gịrị onye ahụ gị lọghachirịrị ị nwere ike gị echesolu fuola akara igwe gị otu ehihie akpọọ gị n'igwe sị ọga olee ebe nọ ga kasị onye ka kpọrọ ma onye ka onye dị ha ya sị ọ wụ ya nwa o ọ bụghị ka i chetere m tọgịrị ọga i chefuchanarị ọga biko gbaghara ama m na emehiere m gị gbagharanụ m biko biko ohe m kwekpọwa gị nwe obi m enweghị achọkwara m ka anyị dịkwa otu ahụ anyị si dị ee i gburu ya egbu mma ahụ ị tụrụ ya mkpọrọ mma ahụ iziri ndị kidnap eje kpọrọ ya iziri ndị mgbagbu eje lee ya highway killers agba ya kpọkpọkpọ gbagbuo ya ọ gara enwe nchegharị alọkwute gị bịarị ọ garịrị ụmụ igbo ọhụ ji dị mkpa na anyị ga-awụ ndị ga-enwe amamihe all the time ka anyị wụrụ ndị ga-aghọta otu esi ahazi okwu la nwee ụdị okwu nọ n'ụwa a la enweghị ike ịhazi ahazi onwekwana okwu nọ n'ụwa wụ ihe nwere ike ime gị ga ele nwanne gị gbuo ya egbule nwanne gị nna ya gbaghara ọkwa o mejọrọ gị ama m egbe ka anyị m kọrọ gị ka m ga-adachi m ego ọtụtụ emejọla anyị nwanne mana ị na-emekwana gị ọhụ ụwa a nyere ụwa wụ ndị mma ndị njọ lee ihe mere na US taa ga mara na ụwa dị otu ọ dị Donald Trump tutu ya amaghịte dọọ ọchịchị ọ gwara ndị Amerịka sị m were ọchịchị a unu na-enye m immigration lele otu m si eme ya unu ahụna border anyị anyị ga-akpachi ya a ga-agbaghịrị ya okirikiri ka ndị iro ghakwara ịbata na-ewere ọgwụ ike na-ele ụmụ anyị na-egbu unu ahụna capital Israel ee eh, anyị ga-eme ya ya nọrọ na Jerusalem dịka otu ahụ ọ dị ee eh, unu ahụna ndị agha anyị lekwa otu m si eme ya unu ahụna ndị gbara anyị okirikiri ndị ihe otu anyị ji ee eh, ụdị ihe ụdị ego ala ha ewetara anyị na otu a la eji ha zụọ anyị ahịa unu ahụna otu ejighị na-eme ọ dị mpekele aga m emegharịcha ya ọ babedịla la ọchịchị ọ gara nọ n'ezi kpecha nkwa ndị a niile ndị mara ara azem sewa onye anyị na-ekpiri ekpikwenere ya ya aga nwoke a kpọga Trump abata n'ọchịchị bịa ma ikpe na nke mbụ mee ya na ikpe na nke abụọ mee ya ma ikpe na nke atọ mee ya ma ikpe na nke anọ mee ya mee lee economy ma ngwa ahịa ndị leje aga na China jee zụọ ahịa ha akpọghachicha ahịa nye ha ọnọdụ Amerịka na n'ọkụ nwa unu ahụna ha emeghị taa ọhụ ahụ egosi na mmadụ siri ike n'ụwa chineke enyi m ka ọ ga-emere mfe ndị ka abịa rụrụ ọka ahụ na akụrụ ya tom ọta wetowa ada nwanne ya wụ na ma ị wụrụ onye na-enweghị ndidi wụrụ onye na-amaghị ihe ikuku evurunu ya wụ arịrịọ m na-arịọ gị wụ mgbe ọbụla ihe na-eme eh? gba mbọ nwee obi nwee obi onye ahụ ị nwere ntụkwasị obi na ime ya ma obi mgbe ọbụla ọ ga-eme gị ihe ike maka ọkwara ihe ike ọ ga-eme gị onye na-amaghị onye ị wụ agaghị eme gị ihe ọjọọ ọ wụ onye gị la ya na-eri e nwere otu ihe onye onyonyo m na-ahụ ma ndị na-abịa gbaghara mmadụ ego na-agbaghara gị ego onye na-agbaghara gị ego la-eme gị ihe ọjọọ ọkwa onye gị la ya dị na mma ga-eyi ewere obi ọma ya si ya bịa gbara gị ego mma ahụ ọ gbara gị ma ọ chọrọ ime gị ihe ọjọọ wezuga na agwa rere ure ndị ọ wụ agwa ọjọọ ị chọrọ ịfụ ndụ n'afọ a gbanwee ọnọdụ ndị a m kpughe taa ụmụ ihe ndị a ga rere ure n'ala Igbo wezuga n'onwe unu na ya ka ị ka nke pụrụ ntị gị aka ya wụrụ ma i mee ya n'afọ ndị gara aga i mee ya n'afọ ole ma ole ndị a gachara aga ee mmadụ na-eme mistake mịarụ ndị bekee mana ị hụna n'afọ a wụ afọ ọhụụ 2021 ma ikpe gbanwee emekwela ihe ndị ahụ ọzọ echerele nwanne gị ihe ga-egbu ya nwadịla nwa mgbe ọbụla ihe na-abịa na echiche gị ihe m ga-eme gị eh, icheweghala inwe na nsogbu ọkwa gị na ya mekọrọ business ya eri ego gị ị mara na ma ya na na moto ma moto ahụ ọ nọrọ ma ọ ga-eladu ị mara na ị mara na ma ọ ga-enọdụ afọ abụọ n'ihu ị mara na ị mara na otu ya la chi ya ji nwee mkpebi ee ya wụ ihe m na-arịọ gị wụ adịla ngwa ngwa ejile oke ngwa ngwa gị were aka gị dọrọ onwe gị ọ bụ ekwukwe nna ahụ ị ga-ekwu i kwucha ya ya mee a bịa chọgharịwa gị sị gị ga mere while aka gị dị ọcha ee ụmụ igbo biko na ebe ọbụla unu nọ ọ wụ arịrịọ m na-arịọ unu nna ana m arịọ unu arịrịọ ya na-arịọsi unu ike ekpere m n'ụtụtụ la ehihie achọrọ m ka ọ dịrị ụmụ igbo mma n'ihi anyị atala ahụhụ ụmụ igbo atala ahụhụ n'ụwa niile dị iche iche gbaa okirikiri ụmụ igbo wụ e ji egwu egwuregwu ee nwanne gị be aka gị nwanne emere na ya nyekwu o nwere ike ọbara 2020 2021 nwere ike ya wụrụ ọnọdụ nke gị eleghị anya 2021 ọ daba ha anyị nwere anwa gị eje nọrọ chewe echiche ọjọọ 2022 gakwa ịbịa abịa ma ịhụ ha 2022 gbawa mbọ na echi ọ ga-abịarịrị elele ka i ji ga-ahafụ ya jee hie ụra sị ike agwụla gị hmm? ọ wụ ka ọ ha m n'ọnụ n'ọnọdụ taa ana m asị ndụ mmiri ndụ azụ ya dịrị unu mma na eke ya dịrị unu mma na orie ya dịrị unu mma na afọ ka chineke onye pụrụ ime ihe niile gọzie okwu ya n'aha jizọs wụ onye nwe anyị ise ise ee eh, dịka anyị na-emechi n'oge a n'ụbọchị taa soro anyị were egwu a mechie let's go ha wee egwu eh, Prince Gozie Okeke eh? ọ ya wụ onye m ji chọọ ka anyị mechie nke taa nna anyị otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ taa mana echefukwele na echi wụ ụbọchị ọzọ hmm? arịrịọ m na-arịọ bụ share yara m program a biko share ya ya gaa na eh, my YouTube channel ee eh, Chief Eziokwu Ndụ nke mbụ gaa ebe ahụ jee biere m aka nna anyị subscribe eh, ya dịrị unu mma ịnụ chi m gọziere m unu mba ọma udo dịrị unu let's go o challenge eme ya ọ gịnị ị nụ ya onye a wụ Prince Gozie Okeke ọ ya wụ onye m ji emechi nke taa ee udo dịrị unu ya nwoke nọ nga ya baa ee ya nwoke otu a ka ọ dị ọ nọ ala

ei Gozie Okeke ya dịrị gị mma ya dịrị gị mma ya dịrị gị mma ndewo nụ ụmụ igbo ya dịrị ụnụ mma nna